It's good to be good. Learn how to put smile on the face of people. God bless you. Because na Upper Iweka adịrọ mma Upper Iweka adịrọ mma echi ya bụkwa ụmụazị a ma ọ bụrụ na enyerọ ha ezigbo ọzụzụ kịta ihe ọ na-abụ ma asị na ọ bụgo kịta na edozigo Upper Iweka ndị aka odo chụcha ndị mmadụ ọsọ mana n'ezie kịrịkịrị ụmụazị a ha machara apịam way e mere n'Upper Iweka o nwerọ apịam way ha na-amarọ n'Upper Iweka ọ bụrụ na ụmụazị a adịghị aga skuul bụ na enyerọ ha ezigbo ọzụzụ ị maa na years to come Upper Iweka adịrọ mma ga-abụ fanwa

ndị ọgaranya anyị biko nyenụ aka nụ nyenụ aka nụ Upper Iweka adịrọ mma echi ọkwa ụmụazị a Upper Iweka adịrọ mma echi ọkwa ụmụazị a it's good to put smile on them put them on school tinyenu ha n'ụlọ akwụkwọ tinyenu ha n'ụlọ akwụkwọ look at the crowd crowd ndị so mma ha kwụrụ kwụchisie ụzọ na MCC junction na Upper Iweka everywhere na-arịọ arịrịọ ọ bụrụ na o ruo echi enyerọ ha ezigbo ọzụzụ kedu ife anyị ga-enweta kedu ife anyị ga-enweta ma ọ bụrụ na enyerọ ụmụazị ezigbo ọzụzụ fa etoo ịma na ọ ga-adịkwa ya egwu n'ahụ it's good ọ bụrụ na ị nwere ego mara ị ga-eme ekene m Lord Zeus Lord Zeus kpọpụtara ụfọdụ ya n'ime ndị small wiper oge small wiper na-akwụgharị otu ụmụazị a si akwụgharị n'Upper Iweka ndị ọgaranya anyị nyenụ aka nụ biko ndị ọgaranya anyị nyenụ aka nụ kee ihe na-eme nwa ọ gịnị asị what is your problem kee ihe na-eme gị Eh? yes um, ebe anyị nọ kịta bụ na MCC ị fụ ife na-eme ebe a now so anyị bịara ka anyị nye ndị mmadụ nri normal normal otu anyị si ejekwa we normally go but anyị adịghị ejekarị anyị adị etinyekarị na social media mana nke taata anyị just chọọ itinye ihe anyị ji chọọ itinye bụ ka ihe ndị mmadụ enyemaka n'isi ụmụazị a nọ ebe a na-adịghị aga skuul bịa come come ị na-aga akwụkwọ bịa ebe a bịa ebe a kwuo eziokwu ị na-aga skuul kwuo eziokwu ị na-aga skuul eh? lee like age onye a now onye a kịta ị fụrụ na many of them juru n'ebe a ọ dịghị ha adịghị aga skuul ọ bụrụ maka na help adịrọ ya ka anyị na-ayọ o nwere ndị nwere ego n'obodo a anyị na-ayọkwa ma gọọmenti ndị nwere ike inyenwu aka ka a fụ na ụmụazị a na-aga akwụkwọ because na Upper Iweka adịrọ mma Upper Iweka adịrọ mma echi ya bụkwa ụmụazị a ma ọ bụrụ na enyerọ ha ezigbo ọzụzụ kịta ihe ọ na-abụ ma asị na ọ bụgo kịta na edozigo Upper Iweka ndị aka odo chụcha ndị mmadụ ọsọ mana n'ezie kịrịkịrị ụmụazị ha machara apịam way e mere n'Upper Iweka o nwerọ apịam way ha na-amarọ n'Upper Iweka ọ bụrụ na ụmụazị a adịghị aga skuul bụ na enyerọ ha ezigbo ọzụzụ ị maa na years to come Upper Iweka adịrọ mma ga-abụ fanwa so ihe anyị na-ayọ bụ bikonu gọọmenti Anambra na ndị mmadụ onwe ndị kpatasịrị ego n'obodo a na ndị ọsụ na-egoro ụmụazị ihe ebe a segoro foto na-egoro ụmụazị ihe n'ebe a here so ka a mara ka a ga-esi wee mee ka a nwee enyemaka ebe a ga-esi na-enyere ụmụazị ha aka ka a na-enyere ha aka ihe a ka anyị na-ayọ na-ayọ gọọmenti sorry oh sorry you hear sorry see
nee fa a lot of them they don't know they don't get house o nwere ebe ha na-arahụ ebe ife ụfa nọ ka ha na-arahụ O- enwere ụlọ obibi ndị ọgaranya ya biko nyekwe na aka nụ ndị ọgaranya anyị nye na aka gọọmenti gbata ọsọ enyemaka gbata na ọsọ enyemaka biko nụ alakawo alakawo alakawo alakawo Allah kawo mata. Allah Oya, take, take.